ee ụmụ igbo ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla aha m brọda Paul Chigbo ana m asị ka chi foro taa fotara anyị ife ọma nke onye na-eme dị mma nya gaziere ya e, nwanne anyị nwaanyị a ee ihe onyonyo ya ee gasara ebe niile nke leak video ya ee gasara ebe niile nke bụ eziokwu na m gbara mbọ enweta peji ya were kpọọ ya n'ekwentị ka mụ na ya kpaa nkata maka o nwe ife wute m how beautiful she is you know and some other ladies maka ọtụtụ ihe onyonyo na-aga viral ị pụta na WhatsApp niile o ju ọ na-aga you know ee ọ na-egbu m obi ọ na-egbu m arịrị mma agwa unu nke bụ eziokwu maka agbakọgo m number of ndị a na-ezisa ihe onyonyo ha ebe ha gba ọtọ ọkwa ụmụ nwaanyị Igbo e nwe ndị ọ bụ ọlụ ha ị na-ese ebe ha gba ọtọ na-ele na-anara ego nke a dị iche ha dị proud you know, in doing it nke a dị iche mana na mmadụ sere ọtọ ya debere onwe ya o meere ya di ya m ka ya-enyekwa ndụmọdụ na nke ahụ o wee nwee ka o si wee likie e bido ị na-eshịa ị na-eshịa ị na-eshịa ọkwa irreparable damage sịkwa ọ bụrụ gị maka nke mee last year ma nke nwoke Equatorial Guinea ndị nke a marọ na nke ha ya eme na June a ma nke mere na May o nwere ike ọzọ ya emekwa next month e nwe ndị ji so many videos ndị mmadụ ma ndị e rekọdụ secretly ha nwere ulterior motive mgbe ha na-ebi ndụ akwamiko nke nwaanyị nwee ike ịnọ na high tension ọ ya ma na a na-erekọdụ ya otu a ka ọ dịkwa ụmụ nwoke e nwe ụmụ nwaanyị rekọdụkwara ndị nke nwoke mana ọ na-aka na nwaanyị maka ntukwu nwaanyị ada adị mma n'ọma ahịa nwoke nwere ike ịgba ọtọ kpagharịa e mecha o yiri akwa ya mana nwaanyị bụ ife nnene nwaanyị bụ ife nkiri ọ nya kpatara ọtụtụ na-egosisi arụ ha na-amarọ the damage nwoke nwere ike inwe nwaanyị ịtọ na ịnọ ya na ya na-abọ na-eme ka ọ na-akwụgharị na-ata akị na-amị ọnụ na-emegheri o nwere ike ọ nụrọ ha anụ maka ịnụ three or four wives according to tradition ndị nke a dị iche mana mgbe ị bịa na-ebitọgharị aka asị nwoke a ma akpọ nwoke a public toilet mana nwaanyị mee ha n'ife si n'aka nwoke a baa n'ọzọ that same man nke mbụ ahụ eso wee kwuo na ọ public toilet nwaanyị bụ ife a na-eme nchekwa nwaanyị bụ ife a na-eme mkpuchi ụmụ nwaanyị igbo dị oke ọnụ ahịa mana agbụrụ a aghọtarọzi m nke nwanne anyị nwaanyị a wute m m wee nee anya fụ na ọ ka n'ọnụ ọgụgụ ndị igbo ndị anyị na-ezisa ihe a ọkwa ụmụ nwaanyị anyị ka anyị na-eme ife ndị a mmadụ nwee ike ise ife a seere onwe ya it's a dangerous game indeed ọ bụrụ na ị na-ese na-ezijeru di gị ọkwa dangerous game maka ebe ụmụ ife a na-astọ mana Google machara ya o nwere ike inyere ana mmadụ foonu ya lụọlụ gị ọ masịana ebe ọ ya-aba e nwe ndị na-arụ na bankị ọ bụrọ na ha nwere passion ịrụ na bankị na ọ na ha abụrụgo ekperima wee jee gụọ banking and finance o nweena that criminal tendency wee jee gụọ banking and finance ọ na ha na-aba ebe ahụ ebumnobi ya ahụ na ife ahụ ọ chọrọ ịlụ ka ọ na-eje ịlụ ịna-agwazi ndị ori movement customers o nwe onye na-eje ịmụ ka esi arụ fon kịtaa ife o jere ịmụ ebe ahụ abụrụ nọọ ka ọ mata ka esi abagasị n'ime ebe dị iche iche achọgasị hidden files fon na-emebi emebi ọ da ama n'ọkwa ọ na-emebi na mberede and mara anyị ya it's a dangerous game ịgba onwe gị ọtọ ị na-erekọd na-edebe i wepụgodu from gallery ị mara ebe ndị ọzọ ọ bara ọ ife na-acause some of these things anyị na-ezisazi ọ na-emebiri anyị ife ife mmadụ naabọ ma abụrọ secret ọ sọ ife i bu n'obi bụ secret whether na di gị nọ abroad ị na-emere ya it's a dangerous game ọ pụta ọ gị na di gị ka ifere ya-eme biko ka anyị rapụna ịna-adọtụzi onwe anyị anyị dọọ onwe anyị na politics anyị dọọ onwe anyị na business anyị dọọ onwe anyị na social media ndị content creators ndị na-efe chukwu ndị na-efe nkaa ndị na-efe nke ọzọ a na-agba wọọ ndị igbo ife niile ndị igbo nghasa nghasa nkụsa nkụsa anyị amarọzi ka esi ekpuchi nke anyị anyị amarọ ka esi azọba nke anyị ọ nya ka ị fụrụ bụ ife niile a e fesa under 2-3 days anyị edebe ha na nke ahụ agafego asịrị social media one week ọ gaana ị ya-ama na ọ na-aga underground na-edestroy souls ọkwa millions of souls ụfọdụ debere ya na their archive were ya na-akpọ mkpụrụ obi ha ọkụ mgbe ọ bụna o nene ya anya ọ mụnye ya ọkụ n'obi o nwee ife ọzọ all weapon at his or her disposal for personal destruction ọ gazie underground jide ụmụazị anyị anyị na-afụzi ma nke primary anyị na-afụ ma secondary even nursery ha amụtachana ka esi aghụ aka n'ike anyị na-eme ya debe ahụ na ọ ife social media mana e nwere wanton destruction ọ na-emebiri anyị mana anyị amarọ anyị share ya 2-3 days ọ gaana sịkwa ọ bụrụ gị ị madụ onye nke ya apụta echi ndị ka jikwanụ nude mmadụ ndị ka ji video mmadụ debe ahụ ka i wee chebiri onye a gị na ya naabọ nwe okwu or ka i were ya na-anapụ ya ego ọ because na anyị nọ na lawless country anyị nọ na state of anarchy and doom ọ nya ka unu ji eme ife a na-ana free ọ nke e share na e share na-ede ka kerosene o nwee ndị chị uche n'aka kịta ị ma na e nwe hidden camera ma na hotel room o ma private house o ebe ọ sọ nya bụrụ obi mmadụ ajọka ife a bụ irreparable damage mana onye ọbụna kpachapụ anya ya ejina aka gị wee welụ mma mmadụ wee ga-ese ee na ha ncha niile nọ ife ha kọsụ dịkwa careful intention matters a lot intention mmadụ naabọ jee go mma n'ahịa ofu onye ji ya ebe anụ ofu onye ewere nke ya magbuo mmadụ ha naabọ goro mma fine mana kee ife ha ji wee mee kedụ operations kedụ engagement kedụ result na mmadụ ji aka ya share video ya na-elesi ya ndị mmadụ ọ na-agbasa ebe niile ọ dịkwa iche ya na mgbe i je na privacy mmadụ wepụta ife o debere onwe ya ọkwa invasion of privacy is a very serious case n'agbanyeghị na ekpechago nya bụ ikpe kpụrụ onye atụọ ya nga nke eshiara eshia cannot be retrieved but somebody may be used to serve as a deterrent to others our government kwesịrị inwe regulatory body otu a ndị china nọ there are things rubbish niile ị ma afụ ebe ahụ nọ science and technology ọkwa nni i siri ụmụ gị ka ha ya eri ọkwa nni i siri ha ka ha ya eri biko ka uche anyị dị ya ka anyị zọbanụ ụmụnne anyị akwụna niile a na-agba na mba ụwa ọtọ niile a na-eshia ma ndị na-ele their nude ọ dị enyekwara anyị aka ka anyị kwakọnatanụ ka anyị tinye ya na salvation message ọ bụrụ a na-eme fasting and prayer ma n'ụlọ ekpere ọ bụrụ sọsọ ka ebute ike ka akpata ego mba ka anyị ma ma ya etinye na fasting ịchọ iru chineke ka anyị tinye ike na fasting ịchọ iru chukwu maka salvation maka holiness not just money promotion visa and what have you